Anyị na-anabatakwa unu n'ihe omume anyị a a kpọrọ Igbo Square. Ee, maazị, kee ihe i nwee ikwu n'okwu a a kpụ n'ọnụ banyere ọmụgwọ ka ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị ka o kwesịrị ije ya bụ ọmụgwọ maka na ana m afụzikwa ka ụmụ nwoke ji ada ọsọ ọsọ n'ọkwa na ha nke oche were Na nke mbụ bụ na ị fụ ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-anụ ọgụ nwoke ebe anyị na-ajụ ọ gịnị na-eme. mana nke mbụ bụ ọmụgwọ a na-ekwu okwu ya gịnị bụ ọmụgwọ hmm? maka na ọ ihe bụ ọmụgwọ ga-akọwatara anyị kpọmkwem ndị ya kwesịrị nke mbụ bụ na ọmụgwọ na nchịkọta m ga-asị gị na ọ bụ ọnọdụ nwaanyị mụrụ nwa na-anọ na ya mgbe ọ mụsịrị nwa ọ na-anọ na ya ezu ike hmm? ọ bụ ọnọdụ ezumike ahụ ka a na-akpọ ọmụgwọ hmm. omenala ndị Igbo ọ bụ na anyị batụrụ enyi atụle ị ma na nwaanyị dị ime a sị gị na ọ lịkwasịgo n'elu hmm. mana ngwa ngwa ọ na-amụ nwa a sị gị na o mee gịnị na ọ na-atụ nke mbụ Nwaanyị dị ime bido n'ụbọchị mbụ ahụ ọ dị ime ahụ ya na ije emewego ya na afụfụ wee jewego wee gaje na o ruo ọnwa itenaanị a na-amụ nwa ngwa ngwa ọ mụtụrụ nwa ahụ ọ zị ebe a ka a na-abazi n'ọmụgwọ a hazikwara ihe ahazi ọ kwanụ nwaanyị ka ije ya chere ee maazị ị gbalịrị nnọọ nke ọma ụmụ Igbo unu afụgonu ya ee anyị ejekwenu jee nụrụ ọnụ okwu ndị mmadụ manụ ka ka maazị si wee kwuo ka o nwere ka o si mee ngwa ka anyị jenu anyị ihe bụ ọmụgwọ ọmụgwọ bụ na anọ m n'ebe m gara ọrụ bịakwa ya wee nọgide

wee sị na o nweghị ihe ọzọ m ga-eme na-abụ m kwado ọsọsọ ka m bịa jee mara ka ha si wee nọrọ ma emekwa ọsọsọ kpakọta ya ejikwa m abacha ejikwa m azụ ejikwa m ọkụkọ ejikwa m ụda ejikwa m ji so mgbe m rutere ya bụrụ eziokwu o welu ma ahụra na ọ bụ agadaga nwoke

dịka anyị si wee na-ekwu anyị nwa bụ ndị ihe omume enwekwana ihe bụ anyị bata na be gị taata ihe gbasara ọmụgwọ mana ihe anyị chọrọ ka ị gwakene anyị ka esi akwado ya bụ ọmụgwọ na ka a ga-esikwe na ọ bụ na nwaanyị jere ọmụgwọ jechekwe na ọmụgwọ ka a ga-esi kwadoro ya wee naba nna nnọọ ọ maka nnọọ ka ndị be nke anyị nwa sikwe akwado ije ọmụgwọ mana ọ bụrụ na enwelu dịka na nwa m nwaanyị ma ọ nwunye nwa m ihe mụrụ nwa a kpọọ m gwa m sị m na nwunye nwa m nọ na nwa m nwaanyị amụgo nwa mụnwa ga-akwadokwe ịga ọmụgwọ mgbe ahụ a kpọrọ gị ị magolu na ọmụgwọ chelu ị ga-akwado wee ga so mgbe ahụ ị ga na-akwado ọmụgwọ ị ga-akwọta garị ị ga-ebu garị ị ga-eji abacha ị ga-eji akpụ ayọrọ ayọ ị ga-ejikwa nke ọsụsụ ị ga-ebu mmanụ ị ga-ewetacha nnọọ ihe dị iche iche ma ọkụkọ ị ga-eji wee jee ọmụgwọ ahụ so mgbe ahụ ị ga-ejezi ọmụgwọ ahụ ọ na-abịakwa ahụ na-anọ ọmụgwọ so ihe niile i ji wee gawa ọmụgwọ ahụ ihe unu ga na-erikwa ebe ahụ oge ahụ i jere ọmụgwọ so ọ bụkwa na ị ga-anọ na m ga-anọ ofu ọnwa hmm. nọ ọnwa naabọ nọ izu ụka ị ga-anọ ihe ahụ i ji ga unu ga na-eri o lukwe mgbe oge ị ga-ana ọmụgwọ so mgbe m ga-ana ọmụgwọ ahụ m ga-emekwa ọgọ m nwoke ka ọ ma na m achọwago ịna ọmụgwọ so mgbe ahụ ọgọ m nwoke ga-akwadoro m ihe m ga-eji wee na ọmụgwọ hmm. ọ ga-egoro m akpa rice ọ ga-egoro m akpa nnu ọ ga-ego ọ ga-akwazu m akwa ahụ ọfụma ọfụma ọ ga-akwadoro m ihe nwaanyị ji ana ọmụgwọ ọgọ ya nwoke ọ ga-akwadokwelu yanwa ihe ọ bụ m nakwa na ọmụgwọ m enye ọgọ ya nwoke so oge ahụ m ga-analụ m ga-akpọkọkwa ndị inyom di m kpọọ ha sị ha ha bịa na m abatago ọmụgwọ ha bịa ka ha fụ ihe ọgọ ha nwoke nyere m na ọmụgwọ so mgbe ahụ ha ga-abịakwa fụ ihe ahụ nnu ahụ ọ ga-ebunye m ọ ga-ebunyekwe m ma ncha carton ncha yes so mgbe ahụ m ga na-eke ndị inyom di m ahụ nnu ahụ o bunyelu m m ga na-enyekwa ihe ncha pawụda ya esokwe pawụda nwa ya esokwe n'ihe m ga-eji wee bata n'ọmụgwọ ahụ so mgbe ahụ a ga na-eke ihe ndị ahụ uche obi anwụrị na-agbakwa egwu dị na pawụda ahụ a ga na-etekwadị pawụda onye ọbụla e were na-enwe obi anwụrị na m abatago ọmụgwọ so n'etu a ka anyị bụ ndị nne na-esi wee je ọmụgwọ wee batakwa hmm. eh, i kwuru nnọọ nke ọma E nwere ofu ajụjụ m sịwa ka m jụkwuo. Nne ọma nwoke ee gwakene anyị ọrụ dị aṅaa nwaanyị jere ọmụgwọ ahụ ga-arụ. Biko rụtụkene ha aka ọ bụgodu ịbụa ọrụ ị ga-arụ ebe ahụ. Mgbe ahụ nwaanyị ga-eje ọmụgwọ, nwaanyị lute ọmụgwọ, ọ ya-esi mmiri ọkụ ọ ga-eji asa nwa ahụ ọ bịara ọmụgwọ ahụ o shiche mmiri ọkụ asacha nwa ahụ ahụ dozie enyi ọfụma ọfụma o dinewe na bed ọ kpọkwa um, nwa ya nwaanyị ahụ ọ bịara ọmụgwọ na be ọnọ nwunye nwa ọ ga-akpọkwa nyanwa bịakwa sụọ ya mmiri ọkụ m ga-achịta akwa nwa ahụ m bịara ọmụgwọ saa niile o lukwe mgbe m ga-eji welu naa ọmụgwọ ee dịka omenala Igbo si wee dị ọ ọ ihe dịka ofu ọnwa ma ọnwa ịtọ wụ ihe o chere nwaanyị jere ọmụgọ iji wee ịnọ na be ọgọ ya nwoke n'ikwu eziokwu as omenala igbo ihe chere nwaanyị jere ọmụgọ ịnọ na be ọgọ ya nwoke bụ ọnwa n'atọ bụ ihe chere ịnọ na ọmụgọ ee dịka omenala igbo shi wolu dụ bụ ọnwa n'atọ ezi nne anyị ekene gị biko chetara anyị afa gị Mrs. Okonkwo anyị kenere gị rinne maazị anyị afụgonu dịka anyị si wee jee na o doola ewu na ọkụkọ anya na ọrụ ụmụ nwanyị ka ije ọmụgwọ bụ agbanyeghị na mgbe e meketakwara ya nwanne anyị nwoke na onwe bụ Osuofia wee sị ka ya je ka ya nwaakene fụkene ihe a na-eme o jere wee were anya ya naabọ fụ ntị ya ife a na-eme adịrọkwa easy ọ bụrọ egwu ụmụaka o wee bụrụ ebe na ịma abada nwere onye ọ na-ekwesị ndị be anyị anyị na-ekele unu maka isonyere anyị na ya bụ igbo nwanne Mm, ebe a ka anyị na-ewepụta ihe na-ebanyere omenala ndị igbo na otu ndị igbo si wee hazie ya nakwazi otu ọ na-abịa esi na-eme ọ na-atọ ụtọ maka na obodo ọbụla nwekwezi nke na- nke chere ya igbo niile na-asụ n'olu n'olu mana ha kwaa ụkwara e mee gịnị ha bụrụ otu echezọkwala abụ m maazị Chukwuebuka. Mụ onwe m bụkwa Nwodo David Chukwuebuka. Ngwa ka o mesịanụ.